Ee, ndị be anyị anyị ekene unu na-asị dododo ee, nke onye chi biko nya zere Ee, n'ụbọchị nke tata na Igbowood TV ka anyị ga-ewetara gị akụkọ nke si na obodo anyị a bụ Naịjirịa Ee, Igbowood TV bụ ngalaba pụtara ihe anyị si enye gị akụkọ pụrụ iche na ihe na-eme n'obodo anyị mba afrịka nakwa mba ụwa dum anyị wee na-asị gị dododo nke onye chiri biko nya zere chetakwa na onye ga-akọrọ gị akụkọ n'ụbọchị nke tata bụ chidi ikenna amaobi sị gị were oche ka ndụ ị ga-azụ maka na esimolu ozi nke anyị ga-ewetara gị tata ga-abụ ozi ga-esi na nke ndị uwe ojii na obodo anyị bụ naijiria wee bịa ebe ha na-ekwu ka a mara na ha malitela iwe ndị ọfụ ndị chọrọ ịba ọrụ uwe ojii n'obodo anyị bụ naijiria nke site n'ọnụ onye na-ekwuru ha okwu bụ Frank Mba ka ha na-ekwu ka a mara na onye ọbụla nwere mmasị idebata aha na ịka ka a mara ma a ga-ewe ya n'ọrụ uwe ojii ga-eme otu a na mkpụrụ ụbọchị iri na anọ n'ime ọnwa julaị wee rute na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na atọ n'ime ọnwa ọgọst 2020 anyị nọ n'ime ya dịka Frank Mba si na-ekwu na ndị tozuru etozu ịgbata akwụkwọ a bụ ndị dị afọ iri na asaa wee ruo afọ iri abụọ na ise ma bụrụkwa ndị nwetara English na Maths na e, ule nke ha lere na WASSCE, NECO, GCE na NABTEB ọ na-ekwu na ndị dị otu a kwa ndị negoro arụ fụ na arụ fa dị mma na enu arụ fa dịkwa mma ma bụrụkwa ndị uche ha zuru ezu nke ọma ebe ọ na-ekwu na ụmụ nwoke ga-etoru ogologo ruo 1.67 meters ebe ụmụ nwanyị ga-eto ogologo ruo 1.64 meters ọ gara n'iru wee na-eme na akwụkwọ a bụ nke a ga-agbata na ọnlaịn nke onye ọbụla chọrọ ịgbata ya ga-aga na www.policerecruitment.gov.ng ebe a ka ọ ga-eje wee gbata akwụkwọ nke a ma debanye ihe niile e chọrọ ka e debanye n'ime ya otu o si wee kwesị dịka ntụziaka si wee dị n'ebe ahụ o mekwa ka a mara na ndị ọbụla gafere eh, nnene a bụ ndị a ga-agba mbọ ndị a ga-akpọ ha bịa ka a fụ fa anya wee nye ha nnene nke a ga-enene iru na iru iru na steeti niile dị na obodo anyị a bụ naijiria frank mba bụ onye gara n'iru wee mee na kwuo na afa ndị niile ga-ememere ọfụma bụ ndị a ga-ebipụta n'akwụkwọ newspaper nke obodo anyị a nakwa ebe niile e si agbasa ozi na ụbọsị nke tata wee na-eme ka a mara biko dododo ọdị onye ọbụna debe iwu nke gọọmenti etiti na gọọmenti steeti niile nyere maka ya bụ ọrịa a nke batara obodo anyị a o wee na-eme mkpamkpa e wee na-ekwu biko dododo onye ọbụna debe iwu a gba mbọ na-akwa aka gị ọfụma i tikwana aka gị n'ọnụ imi ma ọ bụ n'anya eh, ị nọkwana mmadụ nso ka- karịa nke a kpọ 2 meters gba mbọ na-edebe iwu niile e debe maka ndụ gị na ndụ onye ọbụna nọ gị n'akụkụ e wee na-asị gị daalụ maka ige anyị ntị akụkọ nke a bụ akụkọ anyị si na igbowood tv wee wetara gị wee sị gị dododo gbaa mbọ subscribe na igbowood tv ebe anyị na-ewetara gị akụkọ niile na-eme na mba ụwa dum na asụsụ nke anyị ka onye ọbụna wee na-esonyere anyị n'ihe anyị na-eme ndewo ma daalụ chetakwa na onye kọrọ gị akụkọ mbọsị nke tata bụ chidi ikenna amobi sị gị nwanne chebiri anyị na elekere asaa nke uhuruchi na anyị ga-ewetara gị akụkọ ọzọ ndewo ma daalụ